aa kalatatu imachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene ndikuyamika kumwamba tsiku lalero chifukwa kwalolanso kuti tikadzuke ndi moyo ndimene zinthu zake zimayendera achimwene sichimakhala chinthu chophweka kuti kumacha komanso kumada monga ndimakhalira kunena achimwene zikutengera chisomo cha mulungu basi ndimalemba kalata komabetu munthune ndimayamikiranso anthu amene amandigwira dzanja achimwene mapartners a obwande kupanda iwo kundilimbitsa a ndikanasiya kalekale ndikanasiya kalekale polingalira kuti pena inuyo achimwene anga okondeka ndinu munthu amene zachibalezi zimadzaoneka kuti simulabada kwenikweni Ine monga m'bale wanu ndimalimbikira kulemberani kalata, koma inu mmangokhala basi duu, loko kungonena kuti Obwande ndalandira kalata zanu, tonse kuno tili bwino. Ayi ndithu, pena pake zimadzandigwetsa ulesi, ndisaname achimwene. Ujeni, eh, n'danenapo kuti kwathu kuno kuli zifuwa komanso zimfine zodabwitsa kwabasi, zikuzunza osati sewero. Penanso zikumadzaoneka ngati korona uja achimwene, wabwereranso pakati pathu. Musaiwaletu paja nthawi imene amakonda kuzunza ndi nthawi yozizira ngati ino. Ndikudziwa mudzinena kuti, Inu Obwande musamapangitsa anthu mantha pa zinthu za zii. Ayi ndithu achimwene. Komatu ndithu, ifetu tikumangoona ngati zija za kolona zija zabweranso ndithu. Anzathu ochita bwinowo akutauniwo ndikumangowaona kuthamangathamanga kachetechete kukatenganso zija zotchinga nkhope zija ndikuyamba kumavala ndikumaonanso akusamba m'manja kumayenda champeni osafuna kuyankhula kena kalikonse koma ndithu achimwene ifeyo tikuona ngati mkulu amene uja akadali pakati pathu ndipo akuzunzabe ndikudziwa mukakhala mudzifunsa kuti kodi ndiye obwande Kwanuko zitati zatsimikizikadi kuti zoonadi mkulu amene uja kolona ali pakati pathu ndiye mwakonzekera bwanji? Eish! Hmm. Mukudziwa kale inu achimwene mmene zinthu zathu timachitira kuno. Kukonzekerabe kwenikweni ndi ayi, ayi. Ndipo tili pa chintambasale osati sewero. Zipangizo zonse zimene zimagwiritsidwa ntchito nthawi imene ija, zipinda zomwe tidaziika kuti izi zapadera za mliri wa kolona, zonse tinaponyaponya uko. Penapake ifeyo ngati kafuko achimwene Ku nkhani za umoyozi timatayirira kwambiri. N'chifukwa chake pena pake mliri ukati utikhodzokere umadzatitenga chulu chatchula. Ndithu ifeyo obwantasa tikuona ngati Corona alinso pakati pathu. Koma kutiona mmene tikuchitira zinthu zathu, aah! Zija zosamba m'manja zija tinasiya kalekale. Labwereranso khalidwe lathu lija lomangoyenda vakala, vakala, vakala osasamba m'manja. Zija zomati ayi tiyeni tisamayandikane kwambiri, tidzipatsana mpata Ayi ndithu, timaminibasi tathu m'chisendamo tikuchita kupakira ngati akasawala amwene, tilibe nazo atende. Mmene akuchitira ngakhale anzathu a zaumoyo aah ngati zikumawakhudzanso? Zija zinkachitika nthawi imene ijayo zomati lero lino amene apezeka ndi matenda a Corona alipo mwakuti, zimene zija zinatha kalekale. Koma ndithu khulupirirani achimwene, Corona akadalipobe, anthu akudwala ndithu. Kaya! Loko munene kuti o bwaMtasa ndinu abodza mukufuna kubweretsa mantha komabe sindidzasiya kunena kuti nkhani zokhudza ntchito za umoyo kwathu kuno timazitengera chibwana kwambiri nchifukwa chake angakhale ndalama zopita ku ntchito za umoyo kwathu kuno timangochita moyeserera nchifukwa chake kwathu kuno zimatheka kupita ku chipatala ndikukauzidwa kuti pepani kulibe panadolo mukagula nokha munthu kuthyoka mwendo kupita kuchipatala ndikukauzidwa kuti pepanitu mwendowu tubakulunga kaye mu nsungwimu, ndalama zatithera ndiye ma bandejiwo oti tikulunge mwendowu pakadalibe komabe mukhala bwino sikuti ndinu oyamba kuthyoka mwendo anzanu ena mwendo umathyoka katatu pali chani apa dzilimbitseni mtima kwathu kuno zinthu zikumankerankera kusokonekera vuto kumaliona ndithu koma kumadikira kaye kuti lifike pa mpondachimera. Ndimalingalira za achinyamata amene ndithu akuzunzika ndi nkhani za uchidakwa zimene tsopano talekerera, ndipo tikamakhala tikumazitenga ngati zabwinobwino. Tsiku ndi tsiku amwene, tikutaya achinyamata chifukwa cha nkhani ya mowa. Panopa zikumadzaoneka ngati za fashoni aliyense kuchitako kadelunde pang'onopang'ono. Atsogoleriwo ali zii, kuoneka zosawakhudza. Sitikufuna kuona phata la vuto Tikumangololera kuvutika tsopano ndi nkhani zoti ayi awa vuto lawo ndi chiwindi ndi chimene chisakugwira bwino ntchito. Ayi koma awa nde sakutha kukhala opanda kupyonthako kabanga ndiye vuto lawo kumangonjenjemera. Koma pachiyambi osafuna kuyikapo chidwi kuti kodi nkhanizi zikukhala bwanji kwenikweni? Nchifukwa chani zikuchuluka? Talekerera achimwene, Tikumakuwabe kuti hey, kupewa kumaposa kuchiza, koma sitikuchitapo kanthu kuti tipewe achimwene. Pena tikamakhala ndi kumaona Nyasalande, kumaona achinyamata ake pang'ono ndi pang'ono akumatsikira kuli chete kamba ka nkhani za uchidakwa, zimandimvetsa chisoni amwene. Anthu kumapezeka atauma atadzifera okha okha, kufunsa kuti nanga zinthu zakezi zayendanso bwanji? Akuti chakumwatu basi ichi, kumwa osadyera komanso mwauchidakwa. Ndimakumbukira inu kalekale achimwene, nkhani ya mowa imakhala nkhani yovuta kwambiri. Utsogoleri nthawi imeneyo umaonetsetsa kuti achinyamata ndi otetezedwa ku nkhani ya mowa komanso mankhwala ena aliwonse ozunguza bongo. Malo ogulitsira kabanga anali okhawo ovomerezeka, okhawo amene anali ndi ziphaso zowayenereza kutero. Zimene zija pano zinasinthika achimwene. Kabanga pano amagulitsidwa paliponse pamene munthu walota, kugulitsa pa okala ngati akugulitsa kalingonda. Ndikudziwa mudzifunsa kuti kodi aja mapholisa ankayenda aja kumalanda zinthu ngati zimenezi pano akumachitabe? Eish ayitu zinalowa demokalase achimwene akuti aliyense azipanga zimene zikumusangalatsa mapeto ake Tili pa vuto lalikulu achimwene. Mowa anthu akumagula ngati mmene timagulira madzi ludzu likavuta. Pano zikuoneka kuti zoona mmene zinthu ngati mowa zimagwiritsidwa ntchito zilibe mwini wake weniweni talekerera koma zinthu zoti zikuononga miyoyo yambiri ya achinyamata amwene. Kachaso kalekale lija amagulitsidwa ngati malonda a chamba achimwene. Kumabwera matchangalawise kudzagudula mbiya za kachaso nthawi imene ija. Pano akumatengedwa ngakhale m'maofesi mmene, anthu kumazungulira kumbali pya! kukamwa, kenaka basi dzandidzandi kubwereranso ku ofesi. Achinyamata abwino abwino ophunzira bwinobwino ndithu koma aah chisokonezo achimwene, zinthu sizikuyenda ayi. Poyenda kumachita kukhala ngati chinyama amwene, Tawalekerera. Akhoza kuledzera mmene angathere, akhoza kumwa nthawi ina iliyonse, ngakhale itakhala nthawi ya ntchito palibe kanthu. Koma timayembekezera kuti dziko lathu lipite chitsogolo, tisunthe, tifike ku Kenani. Koma tsopano tifika bwanji ndi m'badwo umene kachaso waononga kale matupi awo? Mnyamata ndithu wabwinobwino wachichepere, nkhope kutupa, milomo psuu! Kachaso. M'badwo umene sungagwirenso ntchito molimbika wopanda kabanga kapena kusuta fodya wamkulu. Kodi zimenezi akuyenera kuyang'anira ndi ndani? Mabwana a m'mizinda. Mmesa kale lija timakhala ndi malamulo a m'mizinda oonanso kagulitsidwe ka mowa? Kodi zimene zija zinathera pati? Ndisaname, zumandikhudza achimwene. Kalata ya leroyi mundilole ndisiyirenso pomwepa basi. Ndakwiya kwambiri. Ku Blantyre kuli makosana enaake amapanga nsapato zabwino za chikopa chenicheni, Step-Lite Handmade Shoes, ndi madolo. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kwa mavuta ku Nyasalande sungamvetse